A chairde, ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh as amharc ar an físeán seo le Áine Ní Shúilleabháin, údar Bróga Nua. Tá an físeán ina acmhainn tacaíochta dófa siúd atá ag eagrú grúpaí súgartha timpeall na tíre. Tá sé mar chuid de chlár comónta oibre atá forbartha ag Glór na nGael dar teideal Feidhmiú Grúpaí Súgartha. Agus ins an fhíseán seo, beidh Áine ag insint dúinn conas rannta agus dánta a chanadh le linbh.
Dia dhíbh! Is mise Áine agus seo mo cairde, Caoimhe an béar mór anseo, Seáinín Muc agus Teidí beag agus táimid chun cúpla rann a aithris le chéile. Táimid ag déanamh Seáinín tuirseach ar dtús agus tá Seáinín Muc sa leaba ach tá sé in am bricfeasta! Phioc mé an ceann seo mar téann sé leis an fonn Frère Jacques agus nuair atá an fonn sin ar eolas ag beagnach chuile dhuine agus nuair atá an fonn agat tá sé níos éasca teacht isteach ar na focail. So Seáinín Tuirseach. Seáinín tuirseach, Seáinín tuirseach, i do luí, i do luí, Tá sé in am bricfeasta, tá sé in am bricfeasta, bí i do shuí. Bí i do shuí. Maith thú, a Sheáinín! Agus aríst, Seáinín tuirseach, Seáinín tuirseach, i do luí, i do luí. Tá sé in am bricfeasta, tá sé in am bricfeasta, bí i do shuí, bí i do shuí. Anois, tá Seáinín réidh le haghaidh bricfeasta. Is breá le leanaí rannta agus amhráin. Baineann siad an-spraoi agus an-tairbhe astu. Baineann siad taitneamh as na gníomhaíochtaí, an t-athrá agus an rithim chun teanga a shealbhú. Tá na rannta, dánta agus amhráin fíorthábhachtach i saol an linbh. Bíonn spraoi is spórt ag na leanaí agus ag an am céanna cothaíonn sé go mór le forbairt iomlán an linbh, forbairt chognaíoch, forbairt na mothúcháin, forbairt fhisiciúil, shóisialta, phearsanta agus, ar ndóigh, forbairt teanga. Cé gur amhrán Nollag é 'Stocaí Beaga Bána' úsáidim é i rith na bliana le mo gharpháiste féin agus phioc mé é mar is féidir spraoi a bheith agat agus tú ag gléasadh linbh ar maidin.

Nó is féidir pé dath atá na stocaí a shníomh isteach sa rann seo, cuir i gcás, stocaí beaga gorma, stocaí beaga gorma, stocaí beaga buí, stocaí beaga gorma is Seáinín ina shuí, fal-de-diddle-der ó, fal-de-diddle-dee, stocaí beaga bána, stocaí beaga buí. Nuair a bhíonn patrún teanga in éineacht le rithim agus ceol sna rannta agus na hamhráin, bíonn sé furasta do na leanaí iad a chuimhneamh. Is breá liom an chéad rann eile, Tá úll beag deas agam. Is féidir é a aithris ag am lóin agus is breá le Caoimhe úlla! le haghaidh an lóin. Tá na frásaí beaga feidhmiúla a bheas ag teastáil ó na leanaí ann agus rachaimid ar aghaidh anois leis. Tá úll beag deas agam a thug mo mhamaí dom. Is maith liom é, is breá liom é, ó yummy, yummy, yum! Agus arís, Tá úll beag deas agam a thug mo mhamaí dom. Is maith liom é, is breá liom é, ó yummy, yummy, yum. Anois, is maith leatsa úlla, a Chaoimhe, so is féidir na bianna éagsúla a itheann leanaí ag am lóin a shníomh isteach sa rann seo, tá kiwi deas agam, tá ceapaire deas agam, tá pluma deas agam, agus taitníonn sé go mór leis na leanaí. Tá go leor bealaí ann le rannta agus amhráin a aithris le leanaí. Ní mór don duine fásta a chuid féin a dhéanamh den rann agus a chuimhneamh gur gá spraoi agus taitneamh a bheith as fuaimeanna agus rithim na filíochta. Beidh na leanaí ag gáire is ag gluaiseacht le gníomhrannta agus ag an am céanna ag sealbhú na Gaeilge i ngan fhios dóibh féin. Fanann na rannta go deo na ndeor san inchinn. Go n-éirí go geal libh. Agus anois, tá mo cairde ag iarraidh slán a fhágáil libh. So, tá Caoimhe anseo ar mo ghlúin, tá Teddy beag ag iarraidh slán, agus tá Seáinín Muc ag iarraidh slán! Slán slán!
Tá súil agam gur bhain sibh sult as sin agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Áine Ní Shúilleabháin as a hinneachar ins an tionscadal seo. Tá tuilleadh eolas faoi An Clár Comónta ar fáil ó Ghlór na nGael agus ar ár suíomh idirlín.